Uthenga kwa inu nonse a Malawi anzanga osauka komanso inu nonse amene mmakonda dziko lanu ndi onena kuti pamene pafika dziko la Malawi lafikano poopsa likufunika mapemphero, la lafika pokuti simungamukhulupilire munthu, kuli bwino kukhulupilira galu kusiyana ndi munthu. Munthu ndi oopsa pamene afika amalawi ena lero afika pokonda ndalama kusiya moyo wa munthu choncho ndiofunika ziko ili tilipempherere makamaka pamene tikupita ku ma elections ya 2025 ndiofunika kusamala koopsa chifukwa olepherayo satanayo sakufuna kuzuzulidwa sakufuna kuonesa kulephera ndipo akupanga china chilichonse chothekera kuti satanayo akapitilirebe kulamula zikoli akapitilire kuwazunza anthu Ndipo siku la lero ndilofunika tonse akhristu pamene tikupita mmatchalitchi osiyanasiyana tikagwade pansi tikapemphere, kulipempherera zikoli makamaka ku chitetezo, kuwapempherera anthu athu opemphera tikunenatu a genuine, ma bishop a genuine, ma prophet a genuine, azibusa a genuine osakhala azibusa ongovala makolala siku lomwero, ovala ena ma jihabu siku lomwero ndikumanama kuti iwo ndi asilamu ndikumanama kuti iwo ndi ma shehe. ndikumanama kuti iwo ndi ma bishopu ndikumanama kuti iwo ndi azibusa koma ali a fake chifukwa chokuti apasidwa ndalama angoziona ndalamazo ndiye ndikumazipasa mayina kumawononga mipingo ya eniake kumawononga chisilamu chimene timachiziwa ife kuwononga ukatolika kuwononga u assemblies of god kuwononga u ccap kuwononga u seventh day chifukwa cha ndalama iyi ni nthawi yonena kuti tikapemphere zolimba chifukwatu satana ndi woopsa mfiti ndi yoopsa mfiti ilibe zokuti wayipasa chithandizo zulo wayipangira zabwino wayipasa ndalama ayi mfiti ndi mfiti mfiti imakupha ndithu utayithandiza iwowo kwawo satana ndi mfiti ndikupha ndi kuononga choncho abale anga ndikufuna ndikupempheni kuti pamene lero kwacha matchalichi osiyanasiyana komanso osakhala ku matchalitchi kokha, ngakhale kumene muli kunyumbako mukhonza kumapemphera, kumapempherera anthu opempheretsa anthu amene amatumikira m'mipingo yosiyanasiyana, mabishopu. Ndamva chisoni kwambiri nditamva kunena kuti a anthu ena zigawenga zinapita kuti zikapange chipongwe masisitere ku Peretia, mzinda wa Limbe, Tikamapita ku Limbe Cathedral, tikamapita ku Machinjiri uko, kuli nyumba ya masisitere kumeneko. Anthu ena anapita kumeneko kuti akapange chipongwe masisitere. Iyi ndi nkhani yomvetsa chisoni imenenso yabwera patangopita masiku ochepa Bishopu Msusa atamenya ulaliki woopsa kwambiri, ulaliki woima pa chilungamo, osaopa china chilichonse, kumadzifunsa mafunso, kumanena kuti, Kodi amene akuwayankha a Bishopu Msusayi akuwayankha iyeyo ngati ndani? koma abale ndizoona mmene analili chilima ujayo chilima uja basi akangomwalira nde basi munthu wina ake akalephere kumalankhula anthu akalesedwe kulankhula za chilima zoona mmene analili mai mbiri ajawo basi akangomwalira chochija basi anthu asafune mafu, asafune kuziwa chimene chinachitika anthu ndithu anthu 9 akamwalire mu ndege nde anthu asamafunse mafunso umenewu ndiye uchisiru weniweni choncho kaganizidwe kanu mukapanga 2 plus 2 ineyotu ansala imene mukuganiza amalawi kuti chachitikacho inenso ndikuganiza chimozimozi choncho tikufunikira kuti dziko lithu tilipempherere komanso tipemphe inuyo akatolika mupereke chitetezo chokhwima kwambiri malo ngati amenewa osakhala tu ku blantyre yakokha olo ku mua parishi olo ku mzuzu olo ku zomba olo kunyumba kwa bishop kusiyaye mukuyenera muperekeko chitetezo malo amene aja sakufunika anthu azingoyimapo chisawawa olo mutamuona wa njinga ya moto muziwe kunena kuti ameneyo akhoza kukhala ngati kuoneka ngati wa njinga ya moto koma atatumidwa chonde malo amene ayandikana ndi nyumba ya bishop msusa mukuyenera inu akatolika pamene mukupemphera mupe- muyikeponso chitetezo cha physical pasapezeke olo wanjinga ya moto chifukwa wanjinga ya moto yemweyo akhoza kukhala mtumiki otumikira zigawenga kuti aziwauza kuti a galimoto yatuluka akuyenda mwakuti mwakuti chifukwa satana ndi woopsa satana sakufuna kuzuzulidwa satana sakufuna kuoneka kulephera ndipo apanga china chilichonse chothekera kunena kuti iyeyo aoneke ngati iyeyo ndi dolo choncho inu akatolika ndu- ndi mipingo yonse muno m'malawi tikunenatu mipingo ya genuine osakhala awa amazinamiza kuti ati ndi azibusa koma kapena ndi maprofeti kapena ndi ati mabishop ubishop wouvala koma wokhalira mkalasi ayi tikunena ubishop weniweni okuti akama akamavala zovala zawo amavala ngati madiresi aja mikanjo yabwino yabwino osakhala wavalavala kajekete kako kogula pakaunjika basi uziyanamiza anthu kuti ine ndine bishop ndine bishop bishop wachani kumayanamiza anthu kuvalavala mikanda ndikumanena kuti ndiwe bishop kapena ine ndine shehe shehe wachani kumayanamiza anthu kuti ndine reverend reverend ureverend wo chifukwa chokuti ah, anakukana ukalistia kapena gonero sunadye bwino anakuzuzula chifukwa cha zibwenzi zako ndi ukayambise tchalichi chako cha mkalasi ayi tikunenatu matchalichi enieni amene apanga zinthu zoopsa muno mmalawi kutukula malawi mukapita ku mangochi ku balaka ku mzuzu mmapeza mizikiti mmapeza sukulu za achisilamu mu dedzamu tikapita ku mulanje ku zomba ku mangochi timapezatu sukulu za akatolika tikapita ku mzuzu tikapita ku lilongwe tima, ku blantyre timapezatu sukulu ndi matchalichi a ccap machalichi amene atukula malawi ya- unoyo osakhala chifukwa chokuti wayambana ndi abusa kumeneko kwa- wayambana ndi abishopu kapena samakuonekera bwino basi ndikuwatenga anthu ndikumakakhala nawo mu chalichi kapena mu toilet ndikumapemphera ayi ndiofunika anthu amenewa tiyapempherere tiyapempherere tiyayikize mmapemphero komanso tiyapase security yokwanira chifukwa leroli zisakome zisamakome ah, mbuzi ikagunda galu koma galu kuti ayigunde mbuzi ndiye muzinena kuti amafuna ayilume nthawi ija mukafuna inu maudindo mmathamangira kwa anthu opemphera omwewo leroli anthu opemphera akakuzuzulani ndiye mukufuna muziyakonzera ziwembu imeneyo ndi yosagwira choncho ndikupempheni akatolika osaphwekesa nkhani ya security osaphwekesa ndipo kumeneko izizi zomalandira alendo ndinakuwuzani kale osalandira alendo ena alionse olo mutalandira pasero olo mutalandira kalata Ayi, osayisegula, chifukwa lero munthu anafika powopsya, munthu, munthu wosamukhulupirira. Ndi chifukwa chake munthu anampangira mfuti, munthu ndi wachabechabe. Leroli a Malawi afika powopsya kuposa mikango, kuposa akambuku, chifukwa cha mtima ofuna ndalama. A Malawi ambiri ndi of, akungoyang'ana pa ndalamapo! Ndi chifukwa chake zana lija munawaona makape ena ake

Anakunyamulani kumene kuja mitu phwii phwii kukafika ku press conference inu kung'amba kukamwa muli tilandira ndalama tikadya mpunga lero. Kuwauza uza anthu kuti asukeseko mipoto. Kusiliza press conference basitu anzanuwo amene akuuzani zoti muzikapanga zoyalukazo osapezeka osalandira china chilichonse kuti muthokoze mzimayi wina anapita pa atm ndikukatenga ndalama zache ndikukupasani ma 5000 5000 ayi mutakwera minibasi kufika mu chesimu munasala ndi ka 2000 itu tithokoze apwanga andale musamaakhulupirire kwambiri ndiye kwa iwe amene ukufuna kuyambana ndi katolika mukangoafunsa anzanu ku chipani cha mcp konko muafunse munene kuti kodi amene anayambana ndi akatolika nthawi ya kamuzu ali kuti lero anathera kuti, mmene muja muli ka novena. Ka novena kaja kakangogwiritsidwa ntchito mphwanga umakhala kuti wakupeza mavuto kale. Tipemphe inu amene muli a mcp woganizako bwino, makamaka inuyo amene mmapemphera, amene mukuliona ziko lanu kumene lili kupita, mukufunika kuti nanunso mmene momo muchite rise up. chifukwatu akati mavuto amene ali muno m'Malawi sakuyang'ana amipingo okha, sakuona amatchalitchi ena ngakhale ndi zipani zina ngakhalenso inu a mcp mukukumana nawo mavuto. Tikapita m'ma filling station tikuonanso magalimoto ndi anthu osapota mcp ali momonso akufunanso nawo mafuta. Tikayang'ana nkhani ya njala, aliyensenso akukumana nayo njalayo. Choncho osamangosapota chinthu chifukwa chokuti ati ndi chakwathu kapena munthu amene akulamulirayo ati ndi wochokera dera lakwathu ayi. tisankhe mtsogoleri amene ali ndi vision yofuna kuwombola amalawi izizi izi zomavotera munthu chifukwa chokuti ati ndi wakwathu ndi izi mwazionazotu kasiyalizimu kasiyalizimu ndi iyitu imene mukukumana nayo iyi imene yationesa nyekhwe chifukwa chonena kuti timafuna tizisapota munthu wakwathu ndipo ngati kuli worst worst president ndiye ndi zimenezitu mukuzionazi choncho abale anga ndikufuna ndikupempheni kunena kuti mukachite reflect bwinobwino muone mmene chipani chanu chikuyendera muone ma affairs a ziko Lero ndi awa nzathu agulisa nyanja ndipo pakana kuchita kulandira mphatso ya mapu mapu a nyuwani okonzedwa ndi ziko la Tanzania ndikumangoyimba mmanja kuti ha Joyce Banda Joyce Banda anayesesa kuyimba mmanja phaa ii koma inu Peter Mutharika anayesesa anthu akangomunena koma inu Bakili Muluzi Bakili akanakhala kuti zimatheka kuti munthu abwereze ulo atakula motani bakili akanabwerera kapena kumuzusa munthu tikanazusa mwina a Bingu koma izizi kumene tikupita nazozi ah, zomvetsa chisoni kwambiri Bon Kalindo the DC